The residence of His Royal Majesty Igwe Sir Benneth Izuchukwu Emeka JP Okebo the second of Umueri Udabor Otuocha Umueri Anambra East Local Government Area Anambra State nna ya fụ na onye mụ na ya nọ kịta bụ His Royal Majesty himself ya na members of the cabinet Your Majesty, anyị ga-enwetazi be gị n'ụtụtụ a wa avụsịa kanopi ka ọ na kanopi na na-egwu ihe na-asị na ụganị ya ma anyị ma na o teka aka ọ bụrụ two weeks ago anyị bịara n'ọnwa bịa mee mmemme ịwa ji kanopi wee ju ibe niile ọzọ a na-asị na ụganị ka anyị jiwa avụ ya ọ bụ ọnọdụ aṅwụlị onye anyị na-avụ anya e nwere ike ịkọwalụ ndị be anyị ive a na-eme taa daalụ pastọ agape mgbe ọbụla ị hụrụ ka e kanopi mara o nwere ọgba ji ibe ikuku ezigbo ive na-achọ ime eh, ezigbo ive ahụ na-eme nne bụ Adaeze Gift Onyinyechukwu bụ ada m nwaanyị my first daughter m vụrụ n'anya rinne zụọ ya n'akwụkwọ esi yunivesiti Duke Duke obodo oyibo jee mee masters ya mesịa wee nata ya ka nwoke a a na-akpọ Chidiebere onye Uke Idemili vụrụ ya wee sị na ya achọkwana ka ya na ya bụrụ di na nwunye wee bịa ebe a, bịa kụọ aka kpawara nkata ahụ na ya akali ya E jide fix date ya bụ 28 October Saturday ee mgbe e megidere ive tinye date mana o luwo n'omume so n'ive anyị bịa taata bụ ndị Uke ga-abịa bịa kụọ aka n'ụzọ arụọ ọnụ akụ arụsịa ọnụ akụ aṅụọ mmanya uchichi dịka Umueri si eme ya aṅụ mmanya ụtụtụ ya bụ na-anụ akụkọ di na nwunye ya na ọ dịbazie ee mgbe na-eterọ aka ga-akwadozie ịgba ịgba nkwụ ya nke ndị bụ were na agba iju akwadotezie ya mee ka anyị mara mụnwa gwazie m wee gwa ndị kabinet adaeze na-akwadokwa iju

sie enyi ikeri nne maka na onye kpọvalụ avịa kpọvalụ ka o lee ele so na avịa m kpọvalụ ka m na-eleta anị na-ele ogwu n'ime avịa ọma ọ bụla avịa ọma na avịa ọma na-ele onwe ya Ee, ụmụ nwaanyị na-abụ ka m nwere So, ndị ive ọma na-adị mma ọ dịkwa oke ọ dịkwa olu nke ọzọ. Ka amalụ na amazi ya na m elekwutewo avịa mgbe ọ bụziala ndị ụmụ nwoke ka anyị ejezi na-edute edute na-edute ada ekenekwu m chukwu na nke ebe a na-akwado ime nne na ndị ụmụ ndị ụmụ nwoke ụmụ nwoke dị ịnọ ịbụọ n'ime we anụgo nwaanyị mm.
nke anyị soje ee nke nso wee je mm. mụtalụ m grandchildren ịtọ mm. kịta

maka na ọ nya ka e ji abụlụ igbe ee mmadụ niile ya wa abụsịa ụdị mmadụ nke na nọ ibe ee praise God. ọwa akara aka ee daalụ ee unu nee anya na ndị va na ibe nọ ebe a bụ ee, ndị so na kabinet ụmụeri va bụ ndị amalụ amali ma ka m kpọva ava n'ovu n'ovu ka wee kene ndị be anyị ị na-ene anya n'aka nri ya bụ high chief joseph ọnụigbo ọnụ solo eze ụmụeri i nee anya n'anya ma ekwuli ekwu ma ekwuri ya i nee anya kịta ya bụ na ọnụ solo eze ee high chief biko kelegodi ndị igbo ndị igbo ekene m unu daalụ ife nwere imere onye mụrụ nwa a bịa ga nụrụ ya nwa bụ chukwu ka ọ ga-ekene ekene hmm. e nwekwara ndị mụrụ nke ntọ n'ụlọ abụrụ nna ja-anụ mana chukwu bịa gozie nke a hmm. nke a abụrọ nna ja-anụ nke a bụ otuto chukwu ọ na-apụ a na-emesi ife a ga-eme taa tupu oge eme o nwetara anyị igwe zie anyị ozi a bịa ọzọ na oriri abụrụla ọnụ nkabi anyị pụọ daalụnụ ebe anyị bịara amụta m ọzọ olili abụrụla ọnụ so anyị na-enekwa anya ịvụ ndị ọzọ

ọma ka igwe ya ahụ na olili abịa na abịa tata anyị bụ ụmụeri abụrụ ihe ọma ekene m daalụ daalụ chief o nwekwa onye ọzọ onye ọzọ anyị na ya nọ bụ chief pastor chief pastor pius nweke ee chief kene ndị onye udo one of ụmụeri onye udo one of ụmụeri daalụ pastor ekene gị ị na-alụkwanụ ọlụ dị mma anyị sị ka anyị bịa nọnyere igwe anyị igwe dị anyị mma igwe chineke ji chọọ ụmụeri mma ana m agụ ya sọ igwe balielada ụmụeri akwaba n'ebe ive ọma na-eme n'ezinụlọ ya anyị ma na bible sị ive ọma eme anyị ṅụrịa ive ọjọọ mekwa anyị ṅụrịa ma thank God na nke a bụ ive ọma ka ọ bụ na anyị sị ka anyị nọnyere ya na ịke nwa ya di dịka o si kwu n'okwu um, onye kpọọla abịa bụ ọla abịa kpọrọ onye nwere onwe ya nwere um, abịa ka ọ na-achọ ilepụta sị ka anyị nọnyere ya anyị chọrọ na-ebụsa aṅụrị sị ka anyị sole nwekwu aṅụrị n'ive Chineke na-alụ bụ onye mere ka taa dị possible nke anyị aka ji wee bịa um, ekene gị daalụ daalụ high chief um, chief ka i kenekwu ndị be anyị the honorable uh, chief Austin Mgbaọgụ Mgbaọgụ eh. hmm. ka i kene ndị be anyị hallelujah eh. anyị nọ n'ebe a dịka igwe ji kọwa maka na ive ọma kụrụ aka n'ụzọ na be igwe nwa ya wee achọ achọla ịbịa akụ aka n'ụzọ maka nwa ya ee kedu ive ị nwere ịgwa igwe na ndị ụmụeri dịka ka wa na-eli oli ya taa
nke bụ na abụbụ na mmadụ a na-amụtara nwa nnọba ya bụ na ebe iwu kwuru ka nwaanyị mezu mmasị ikwenye jisi ike n'oge esi eme ka ọ mee ya ndị ọgọ anyị ya metara mma ebe ndị ọgọ anyị emetekwu anyị mma na ọgọ bụ chi onye ya bụ na ọ dabara anyị na daalụ daalụ na em, eh, kebe- kebe ha chief Ahem. so anyị na-enekwa anya bụ ndị ọzọ

ihe ọma ka igwe ya ahụ na olili abịa na abịa tata anyị bụ ụmụeri abụrụ ihe ọma ekene m hmm, daalụ daalụ chief o nwekwa onye ọzọ onye ọzọ anyị na ya nọ bụ chief pastor chief pastor pius nweke hmm? eh, chief kene ndị onye udo one of ụmụeri onye udo one of ụmụeri eh, daalụ pastor ekene gị ị na-arụkwa n'ọrụ dị mma anyị sị ka anyị bịa nọnyere igwe anyị igwe dị anyị mma igwe chineke ji chọọ Umueri mma ana m agụ ya sọ igwe balelada Umueri akpaba n'ebe ive ọma na-eme n'ezinụlọ ya anyị mana Bible sị ive ọma mee anyị nwụrịa ive ọjọọ mekwa anyị nwụrịa ma thank God na nke a bụ ive ọma ka ọ bụ na anyị sị ka anyị nọnyere ya na ike nwa ya di dịka o si kwu n'okwu um, onye kpọọ ọla abịa bụ ọla abịa kpọrọ na-enwere onwe ya nwere uh, abịa ka ọ na-achọ ilepụta sị ka anyị nọnyelie anyị chọrọ na-ebuso anwụlị sị ka anyị solu e nwekwu anwụlị n'ebe Chineke na-alụ bụ onye mere ka taa dị possible nke anyị aka ji wee bịa um, ekene gị daalụ daalụ high chief um, chief ka i kenekwuo ndị be anyị the honorable uh, chief Austin Mgbaọgụ Mgbaọgụ eh. hmm. ka i kene ndị be anyị hallelujah eh, anyị nọ n'ebe a dịka igwe ji kọwaa maka na ive ọma kụrụ aka n'ụzọ na be igwe nwa ya wee achọ achọla ịbịa akụ aka n'ụzọ maka nwa ya eh, kedu ive i nwere ịgwa igwe na ndị Umueri dịka ka ha na-eli oli ya taa
nke bụ na abụbụ na mmadụ a na-amụtara nwa nnọba ya bụ na ebe iwu kwuru ka nwaanyị mezu mmasị ikwenye jisi ike n'oge esi eme ka ọ mee

kenegodi ndị be anyị daalụ ọnọdụ anyị nọ dịka igwe ji akọwa bụ ezigbo ọnọdụ na um, ndị Uke obodo a na-akpọ Uke bịara ịkụ aka n'ụzọ na mva nwere ive ọma mva vụrụ n'ebe a ndị ọzọ na-asị na ọ nwere flower otitolo balị va anya na obi igwe mva wa sị ka va bịa ka a kpaa akpa ee eh, ka mva wa ga-awọlụ otitolo ahụ ee eh, kedu ozi i nwere izi igwe na ndị Umueri dịka va na-enwe aṅụlị taa

I think it's a very good thing for mm. the community and mm. the Emeka family in general. Mm. Yes.
Daalụ. Daalụ. Daalụ. Ndị be anyị na-ekene gị. Mm. Aka nri ma aka ekpe. Mm. Ọ tọrọ anyị ụtọ na abịa gbaa gị okirikiri n'oge aṅụlị mm. dị ka ụdị a. Anyị na-ekpe ekpere na-agụdo na ive ọma na ive aṅụlị aya akọrọ na be gị site n'ava Jesus maka na be gị bụ headquarters Umueri na o si n'ọnwa bido hmm. anyị nwee confidence na ọ ya-atọchisi hmm. Umueri niile eh, ma ngị bụ igwe Umueri hmm. the custodian of the culture of Umueri so um, na ọ ka o ji amasị anyị na anyị nọ na be gị taa ọ bụkwa gị na-eme ive taa maka na um, dịka ka ị na-ekwu okwu kịta ọ nwere ovu ive na ive naabụ ị metụrụ aka anyị na-achọ ka ị gbatị ọkpa ya ma as the custodian of Igbo culture and Umueri culture ọ nwere ụfọdụ onye dị na better position inye anyị ịmụnyela anyị ọkụ ive ka anyị ghọta okwu ndị a dịka anyị na-ekwu na ive a na-eme taa bụ ịkụ aka n'ụzọ nwaanyị ka a e na-enwe mee ịkpọli ya ịkụ aka n'ụzọ na ịṅụ mmanya uchichi ee ị na-akọwa na emesịa ya n'aka ya abịakwa ọzọ biko kedu ife dị iche na iche na ife ndị a ị kpọrọ kedu ka ndị Igbo ji eme ife nwaanyị ka ndị Igbo ji eme ife nwaanyị bụ na ịgba nkwụ bụ ceremonial ka ọ bụ the main thing a na-eme bụ the traditional bụ ịbịa mee ego ịkụ aka n'ụzọ na ị chọrọ ịbịa nụ nwa mmadụ a nabata gị a jụọ nwaanyị ajụjụ o kweta na gị na ya kpagaalụ na ị ya-anụ ya ị bịa meetie ụmụnna meetie nne na nna mụ nwa ọ bụ na va ka dị ndụ e mee ego arụ ọnụ ọkụ mee ego ṅụọ mmanya uchichi aṅụrụ ana mmanya uchichi ahụ ị nụbagokwe nwaanyị gị o na nke ịgbazi nkwụ ka anyị na-akpọ ije oku na Umueri nwere onye ya na-enwerọ ego ije oku ya na nwunye ya ebili na-amụpụ nwa na-ejerọ oku masị ejerọ oku emego ego ṅụọ mmanya uchichi mana iwu bụ na emesisie emesie na ị ya-agbalịlị nkwụ nwunye gị maka na ọ bụ na ị gbarọ nkwụ nwunye gị nwunye gị amụtara gị nwa mụta nwaanyị mmadụ bịa ịnụ ya ya gbara nkwụ ọ ya-agbalịlị nkwụ ya so ọ bịazie n'ụlọ ya ka ọ wee gbaa nkwụ ya mana ị ya-ebugodo ụzọ jee gbagodo nke nne gị nke nwunye eh, nke nne ya mm. so na ọ ka o wee dabasịa ka e ji agba nkwụ mana the actual thing bụ marriage bụ nke nwa anyị na-eme taa mm. arụ ọnụ ọkụ eh, mee ego ya nke ndị oyibo na-akpọ dowry mm. emere na dowry a aṅụọ mmanya uchichi family naabụ ekwekọrịta mm. na nwawa nwaanyị ya-eje be di nke nwoke ekwekọrịta na nwawa nwoke ya-anụ nwaanyị na Umueri eme ego abịa gwa ọra mmadụ na ekwekọrịtago mm. ya bụ na alụwago di na nwunye mm. eh, Your Majesty ị ya-enyekwanụ anyị oghere na a sị na unu bụ ndị kọshọ muduru na-ekwu na onye lili ọjị enu nya kpara ya nkụ na ọ bụrọ kwa daa ee mm. eh, a na-ekwu dịka anyị nwere oghere anyị na gị nọ taa ka i gbulichiela anyị ive ndị a ka anyị ghọta ee eh, n'ụdị a ka ndị Igbo ji eme maka na ngịnwa bụ Igwe Ụmụeri ma Ụmụeri e na-esoro ozi ngọ na Ụmụeri bụ nya bụ isi Igbo nyana ka eji eme ya n'Ụmụeri bụ ka eji eme ya n'Igbo niile n'Igbo niile eh, and ka eji eme ya n'Ụmụeri abụ ka iji wee kwuo na ive izizi bụ ịkụ aka ịkụ aka n'ụzọ mm. um, site na na e na-emekọsi achịtara m ọtamata na-eye eme ive dịka ive na-atọ na ịnọ taa ịkụ aka n'ụzọ ee iru ọnụ akụ na ive ndị ọzọ mgbe gboo e na-emesi ive niile a n'ovu mme ụdị a na-emekọ dị ọnụ dịka ọ
akwụbụrụ nke va na-abịa taa nị. Mm? ọ maka na va ya-agba nkwụ ka a ya-agba nkwụ ọ bụrụ na ọ bụrụ ya Ivite Ụmụeri bụ ndị mụ nwa a na-anụ taa nị ọ va ka a ya-emeli omenana dị na ya ọ va ka a ya-akwala ya ive a na-akpọ nya ibu ije oku na mbọsị a ya-agbazi nkwụ bụ ije oku Ụmụeri niile adịzi ya involved emeli va ive a na-emeli va mana nke taa nị which is traditional and eh, peculiar to ụmụnna ok nke a eme taa bụ ụmụnna ụmụnna ka a na-emeli ee ụmụnna ka a na-emeli ị na-anya ya bụrụ mụda uru mmụọ ndị ogbu ama ka va nọ ka va bịa n'ọnwa maka na ezirọ va ok mana mbọsị a ya-agbazi nkwụ ezie va bịa va nwezi mbọsị ahụ ok ive niile a na-emeli ve a ya-emepụsi ya ma a nenezie sị na ọ dịgo complete tupu ndị ahụ ewee duru nwaanyị nawazie hmm. ya na mbọsị agba nkwụ na ọ nwere ive dịka na ezirọ ve na-ezilili ndị ogbu ama ah, ndị Ụmụeri niile ya anọzi ya taa nị bụgodo nke ime obi ka a na-eme ebe a ah, ah. ok daalụ rinne oh, eh, so na nkọwa ya bụ dịka ka iji okwu mmanya uchichi a ive dị ya bụ ịgba nkwụ ahụ na ịkụ aka n'ụzọ na mmanya uchichi na di na nwunye ibi na ịmụ nwa ịmụ nwa kedu nke a ya-aga ọ bụ na emere ana ọ bụ na alapalido na ọṅụrụzi ya bụ nke a ya-eme taa a ya-emelili ego gbaa nkwụ fine ọ bụ na ị gbara nkwụ na ị ga-eme church wedding fine ọ bụ na ị ga-eme court wedding fine mana ife gbasara ịgba nkwụ a bụ iwu ka ọ bụ na mgbe ọbụla ọ bụ na ị nwerọ ego gị na nwunye gị ebili mgbe ọbụla iji wee mesie nwee ego ị ya-emelili hmm. ya bụ ịkpọ obodo maka ọ bụ na ị dulu ah, nwunye gị bili like taa ngwa gị n'ọsọ ndị Ivite Umueri bụ ndị ụmụnna m hmm. bịalị taanị hmm. ndị Umueri niile ndị ọzọ ha abịarọ ba amarọ mana ị ya-akpọlili ha wee mara na nwa m enwe otherwise mara nwa onye ọzọ na-eme mụnwa nje na amaghị eketere ego ee eh, your majesty anyị echetezirọ ebe nọ maka anyị mara ma ndị ngị na ba nọ eh, ma maka anyị ma ba bụsi kalakwu kalakwu n'ihe gbasara omenala amara m ya bụ ị breach protocol ma a sị ka ba lacha gị ọnụ mana o ruo mgba ka anyị nọ
ngwa ịgbatịwa anyị ọkpa ife ọzọ anyị chọrọ ịjụ bụ dịka ka ị na-ekwu okwu kịta i wenyitela okwu white wedding wenyite okwu court eh, wedding ah. so na ife naatọ ka anyị na-avụzila kịta hmm. nke be anyị hmm. na nke white wedding na nke court wedding hmm. kedu ka ba ji wee relate ya kedu okwu ka mkpa nke a na-eme taanị nwa bụ nya ka mkpa oh. because na ọ bụrụ na i jee ka i mee court wedding a ga-ajụgodo gị ma i megokwe traditional wedding oh. i mego dowry kwụgo dowry kwụkwa dowry n'isi nwunye gị mm. ọ bụ na a sị mba o nwerọ court ya-agba gị akwụkwọ o nwerọ court ya-agba gị akwụkwọ ị nawa mm-hmm. ị ya-aconvince court mm. ọ bụ na nne na nna nwatakịrị ka dị ndụ ba ya-abịa gbaa osiali mm. na ị bịala mee ife anyị na-eme taanị ọ bụ na nne na nna ha adịrọzi ndụ ọ ya enwela onye ụmụnna ha ya-abịa gbaa osiali na a bịala kụọ aka n'ụzọ rụọ ọnụ ọkụ mee ego ṅụọ mmịa uchichi o nwekwe nke a na-akpọ ọkụkụ uchi ba ncha ka a ga-emekpuru ana ị nụwago nwaanyị traditionally
nke ọkụkụ uchi a bụ a na-emekwu ya taa ọ jụgo ife mere ya bụ na dịka ife si wee dị mm. dịka oyibo si wee pụta a na-emesorozi ife ndị a bụ a na-ejizi ego ewere mm. ego ma ba gbakọ bụ ndị ụmụnna mm. ekwu ego na ọ pụtara ewere ego inyebe mebezi inyere anaba ego ọ bụrụ na mụ chọrọ na ka ndị Ụmụeri bịa maọbụ na ya gbara nkwụ nso nso m kpọọ ndị Ụmụeri ba bịa were ego nke wee nyebe were nke ibite Ụmụeri nyebe ba naba emezizie mbọsị a ya-agbazi nkwụ ba like ya ba bịa ba likezi ba bịazi ọ bụ na ịpụta ọlịlị ya na isoro anyị wee nwee aṅụlị ma ọ bụkwara ma emegolowe ibe anyị emelebe emegolowe nwerozi onye ya-abịa disturb gị

na-alụ di na nwunye hmm. na-amụpụ nwa mana iwu bụ na emesịa na mmiri dọ n'eju dọrọ nwa nkịta hmm. ihe emelili ya hmm. maka na onye a bịa anụrụ nwa ya na-agbalị nne ya gbara nkwụ ya dị afọ na ya agba nkwụ nwunye gị na onye ejela okwu bụ nwunye gị eh, ndị Igbo na-ege ntị unu afụ na onye anyị na ya na-ekwu okwu bụ onye ejeta ebe n'ive gbasatara omenala ndị Igbo maka na nyanwa bụ igwe Ụmụeri bụ isi Igbo nya ka o ji dị mkpa nya ka anyị ji wee sị ka anyị jụtazi ọ sị na anyị bụ ọjụgo hmm. ee eh, mana anyị abịawa n'ọjị nha ka anyị kpaa ya nkụ na um, ovu mkpa ka ọ wa um, adaba eh, Your Majesty eh, ka ị na-ekwu okwu kịta ị na-ekwu um, itinyela aka n'ovu ive na ive na-abụ eye eme eye eme taa o wee na-echetara anyị na o nwere ive ndị naijiria ndị ọzọ na-ekwu maka ndị igbo na ịnụ nwaanyị na ana igbo na-abụ na ga-emekọtazi ọ dịzịa ka mmegide na ọ na-abụ nnekwu ive ọ na na-eme ka ụfọdụ ụmụ ikolobịa ya-abịa nụ nwaanyị na ana igbo na-agba ọsọ maka na ego dị a dị too much ikwetele dịka igwe Ụmụeri is that your experience well um, ịma na igbo niile na-asụ n'onu n'onu mana a kwaa ụkwala ọ bụlụ ovu ka m were Ụmụeri gwa obodo m na-achị wee maara gị atụ Ụmụeri na ọ na-adị ka a na-eduye mmadụ nwaanyị na nkịtị yes a na-eduye mmadụ nwaanyị na nkịtị maka na ịgbakọba ive iji wee zụ nwaanyị iji wee zụ nwa gị dịka m gwara gị na ada m nwaanyị adaeze enwe na-anụ di hmm. na m zụrụ ya na yunivesiti mesịa eduga obodo oyibo jee mee masters ya ịgbakọba ego na ịkpasara bido na mgbe a mụrụ ya wee zụọ ya n'akwụkwọ sekọndịrị hmm. eh, praịmarị sekọndịrị yunivesiti wee jesi ive niile ị ma na ego iji wee na ị chọọ ka ị nata ego niile a wee mara nwụrụ ya na-anụpụta nwaanyị mana ive nwaanyị bịara ata ana ewu na orike ọkọ ọnụ na abụrụ atụ ya mbụ na ọ gara akazi ma ọ bụrụ 50,000 ọ na-abụ 50,000 ka mmadụ ya na-emepụtara then i were ego ụmụnna ya enye ego ike ji wee ego ji goo azụ goo nke ahụ, goo nke ahụ wee nye ndị ụmụnna ọsị nke Umueri wekwela ego nyebe ive dị mkpa ka ndị Igbo ghọta bụ na ọ bụrụ na a gbakọba ego e ji azụ nwaanyị mara mmadụ ego mmadụ ụmụ nwoke ama na-anụnwute nwaanyị mana ive dị mkpa rinne bụ onye ga-anụ nwa gị ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ ka ọ bụrụ onye nwere aka ọrụ nwere ive ọ na-eme ka ọ ghara ịbụ onye ya ga-olusi agụụ a na-agụ nwa gị i kee nwa gị di ị nọdụkwa na-ebu nya na ezinụlọ ya ya bụ ive ka mkpa ọ bụrọ ego one ị natalụ ọ bụ ego one i kelụ nwa gị maka na ego iji ikele nwa gị na ị ya anatasịnwurọ ya nwerọ ive ị ya-eme ka ị natasịnwu ya ego dị too much so ọ nya kpatara na mgbe mbụ na ndị Igbo na-aka prefer ka ba zụọ nwoke maka na ọ na-adị ba ka ha sị na ba zụọ nwaanyị a zụsịa nwaanyị nwaanyị abụrụ ovu onye ovu nwoke abịa dulie ovu nwoke abịa dulie ọ bụrụ na ego niile e ji azụ ya anago gị n'iyi that was then mana kịta ndị Igbo amalụgo na nwaanyị bụ ive nwaanyị na-edozi obi nwoke na-edozi obi so na nwoke ma nwaanyị dị mkpa n'obodo dị mkpa n'ezinụlọ so na ba ncha dịsị mkpa

eh? ọ ya ebido ahụ ee eh, ọ bịara na ndị ọgọ ka anyị na-eche abata ọbụla
abịa eh, babatara adịghị ndị be anyị anwụ erikewa were nwayọọ nwayọọ na-atụpụ udena hmm. tupu ị mara ive a na-ekwu ọbụna anwụ adawa na anọ ọnwa niile na-ejuwo nnekwu anya na setup mana setup a bụ ndị mmadụ ya nọ na ya nọrọ mmụọ ya na ego ndị bịara abịa bụkawa na-enwu soli ụkawa na-enwu ọcha mana ive ya-eme
Eh, daalụ your majesty anyị bụ ndị center for research igbo history and culture anyị na-ekene gị n'ive ị na-eme taa eh, na-aja gị ume eh, sị gị ị ya-achịgide Umueri chịgide Umueri chịka Umueri nka site n'ava jizọs hmm? daalụ rinne mgbe nke anyị na-aga n'iru